igbo ndị ọma na-ege m ntị ekelee m unu kelesie unu ike apụtara m ọzọ ka m si apụta mụwa bụ nwanne unu nwoke maazị uchenna ijegalụ nke prosium telivishọn na redio nke nọ na kaduna nke unu ma abịala m ka m si abịa mana tupu m agawa n'iru i nee anya n'akụkụ ị ya-afụ nnukwu mmọnwụ mụ na ya nọ mana a sị na mberede nyiri dike mana mberede ka eji eme gịnị eji ama dike ihe mere nnukwu mmọnwụ a ji wee pụta ebe a taata ndị Igbo anyị ga-ege ntị ka a mara ihe o ji bịa mana tupu o mee nke a ọ ya-agwa ndị Igbo onye ọ bụ nnukwu mmọnwụ nnọọ biko kọwara ndị Igbo onye ị bụ ok afa m bụ Chief Patrick Lawson Ndubuisi former president of Abia former director of publicity Igbo community a member several committees in the Igbo community and a member of Igbo community for the past 30 years.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Nnaa ife nwoke a si agụ ọ dị nnọọ ka ọ- o- o dere ede n'akwụkwọ wee bịa ma ka o sina dị unu anụgo ya na afa ya bụ Chief Patrick Lawson. Ee, Isi. Ndubuisi. eziokwu onye dụ ndụ ya-ekwu okwu onye dụ ndụ ya-eri ife onye dụ ndụ ya-abịa mee ihe anyị na-eme kịta Mhm. eziokwu eziokwu ndụ bụ gịnị isi Isi. ee ka o sina dị anyị nwere nnọọ ka anyị si ghọta na o nwere ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọ ịbịa na Kaduna na nke ndị ICWA biko ndị amarọ ya ICWA bụ ihe ọ bụ bụ Igbo Community Welfare Association mpaghara nke na-achịkọta ndị Igbo dum niile nke nọ na Kaduna ICWA nke Kaduna ee o nwee nnọọ ka anyị si ghọta na o nwee nnọọ ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị bekee na-akpọ elections na-achọ ịbịa n'ọnwa nke anyị nọ n'ime ya na-ekwu okwu na o nwee ihe a na-akpọ onye isi nchụàja ndị Igbo niile isụgharị ya na bekee ọ bụrụ president general PG o nwee nnọọ ka e si ghọta na o nwee asị anyị nụ na ị chọrọ ịpụta na nya wụ agba ọchịchị a wee na-ajụ gị n'efifie a ka ọ n'ụtụtụ a ka ọ na mgbede a biko kọrọ ndị Igbo ihe mere i nechaa onwe gị anya wee ruo ogo ka wee sị na ị na-apụta inyere ndị Igbo aka wee dozie Igbo site n'ịbụ PG ha
Okay, thank you very much. Ihe merenụ bụ I feel na etozuru m onye Igbo na Kaduna steeti hmm. amụrụ m n'obodo a bụ Kaduna steeti hmm. agụrụ m akwụkwọ n'obodo a bụ Kaduna steeti hmm. ana m emekwu biznes n'obodo a bụ Kaduna steeti hmm. since my graduation biznes ka m na-eme n'obodo a and by the grace of God o nwerọ anybody nọ n'Igbo Kaduna abụ m onye na-apụ apụ mụ na ndị mmadụ na-emekọ ihe abụkwa m onye ndị mmadụ ma ama and abụ m onye nọ n'Igbo anya ruru m ana mara ihe Igbo na-eme mara ka esi eme Igbo hmm. wee filo na ndị chịrị achị agbaligo hmm. wee chịkata ruo ebe a nọ taata ọ bụkwa na ha gbara Igbo aka ha ghasago ebe ha chịkata chịruo ebe anyị nọ taata e wee sị na ndị Abịa ya pụta chịa m wee filo na mụa bụ nwa afọ Abịa na etoruru m ihe Igbo ji eje mba na m ya eje ebe ọ bụla a sị eje na eje natara ndị Igbo ihe ruru ha ihe ọbụla bụ oke ndị Igbo ebe ọbụla ọ dị anyị eje nata nwa ya wetara ya ndị Igbo hmm, hmm, hmm.
ihe ọbụla bụ oke ndị Igbo ya ya eje nwunye burie n'isi narịa bata dosi ya na-afụ anya nke akwara nkwa ọ na-ekwu ụmụ Igbo wee na-asị na anyị nwa nwere ebule nwee mpụ ya ya ma nwoke ma nwaanyị ma ndị nwere agba maka ndị Igbo sị onye mara aka ga-agba ka ga-eme gịnị pụta mmiri maka ọ sị na ndị ọzọ dịka ibe ya bụ na ị sị m na ị bụ onye Abịa na ndị eziokwu ka i si ikwu na ị bụ nwa afọ Abịa ee ama m na ndị Abịa ndị bụ unu na-akwado gị ọfụma makwara na ndị ọzọ na-akwado gị ọfụma mana achọrọ m ka ị- ị chịkọọ ya ọnụ nke ndị Igbo nke bekee na-akpọ sọmri kedu ofu ihe ahụ ọ ya abụ nwatakịrị ebu n'afọ or nke a mụrụ ọfụ ma okenye nọ n'ụlọ ga-anụ na ha Chief Lawson Ndubuisi emeela ihe a kedu ihe dị ihe ahụ ọ ya abụ ya bụ egwu a ya agụ maka gị na ịbata na oche a ọ bụrụ na Chineke mee ebere ọ bụrụ na anyị bata n'oche a Hmm. ee i lee anya Igbo nọ na Kaduna enwerọ ihe ọbụla ha ji enweta ego tie na akpa ndị Igbo hmm. anyị ga-eme ka ọ bụrụ na anyị bata anyị ga-achọ investment anyị ga-emere ndị Igbo ka esi ebe a na-enweta ego eji asọlvụrụ ndị Igbo problem and mụa bilivu na aha ndị Igbo bụ welfare association and welfare bụ maka ọdịmma ndị Igbo maka ọdịmma ndị Igbo so o kwesịrị na mitin ọbụla anyị ga-eme bụ na ọdịmma ndị Igbo ga-abụ ihe anyị ga-ebu n'obi na ihe niile anyị na-eme hmm. kedu ihe anyị ga-eme ka ọ dịrị ndị Igbo na mma hmm. ee mụa bụ onye bilivurunụ na a na-eme kọmitii of friends for onye papa ya nwụrụ anwụ hmm. onye mma ya nwụrụ anwụ onye na-eme wedin hmm. ọ bụrụ na anyị bata anyị ga-achọkwa anyị ga na-emekwe kọmitii of friends for onye ihe na-esiri ike ka onye isi ihe ihe na-esiri ike kwesịrị ka ụmụnne gbatara ya ọsọ enyemaka eziokwu ka ụdị ije anyị na-aga bụ ije onye aghana nwanne ya Ehe. Mm. anyị na-akọwa ọ bụrụ na anyị mebata Mm. from time that welfare package ndị Igbo anọkatakwana ụmụ nwanyị ụmụ ndị di ha na-abịa mitin Mm. bịa kata mitin nwụọ ha nọkwa n'obodo a Mm. yere esi anọkatakwana jụọ ụmụ nwanyị ajadu ndị a, enyekwara ha aka ha na-erikwa nri ha bikwa n'obodo ụmụ anyị ka anyị na-agụ akwụkwọ e kwesị anyị nọkata nọkata anyị ekpọgbolo afa ngwa ndị Imo dee ma afa mmadụ ịtọ ndị Anambra dee steeti niile weta na anyị ewuru ejewe Abuja jee meet ndị be anyị na Abuja ụmụ anyị ndị anyị enye ha ọrụ ha sọ bụrụ ndị Igbo eziokwu eziokwu Anyị anyị agba mbọ make sure na project niile anyị na-eme ya abụ ihe ya adụ direct people oriented projects and ebe ahụ agbatara na anyị e make sure na ana ahụ agbatara na anyị ebido rụwa ọrụ ebe ahụ hmm. and anyị ama nchere ọrụ anyị arụ ebe ahụ ka ọ bụrụ mgbe e mere Igbo Day ka e wee nweta ego hmm. anyị apụ outside the box jee chọwa ebe ọbụla ego nọ kpọta ndị mmadụ kpọta our friends and well wishers ka ha wetara anyị ego ka anyị rụọ hall ahụ before arụọ hall anyị arụọ shops around the hall Hmm. ka shops ndị arụ around the hall bụrụ ebe a ga na-esi enweta ọ na-amụta ego ọ na-amụta ego oh. e siri ego ọ na-amụta wee na-eme ihe ego for ndị Igbo ị fụrụ ka o si ekwue nnọọ ka o dere ya ede n'akwụkwọ maka na ka m si fụ ya ọ na-esi ya n'isi apụta ọ na-ekwue ọ bụrụ nnọọ ihe ndị bekee na-akpọ vision na mission o nwere maka ndị Igbo unu anụgo nụ ife o kwuru mana tupu anyị emechie nke taa ajụjụ naabọ ọzọ ka m ka ya-ajụ tupu anyị emechie ee nke ọzọ dị ka ibe ya a maara anyị nwere igwe n'obodo a anyị amụrụ ịkọwara ndị Igbo kee ka gịnwa ọdịmma gị na igwe n'obodo a si dị hmm, eziokwu eziokwu mụ na igwe dị na mma and eh, a sị na onye fee eze eze ruo ya aka igwe bụ onye mmadụ niile kwesịrị na-akwanyere ugwu mm-hmm. and ihe ọzọ m na-agwa igwe o nwere ụbọchị nna anyị jere na nke igwe na-eme mitin ọ bụrụ na ọkụ adọghọ hmm. ọ bụrụ na Chukwu mee ebere anyị bata ebe ahụ anyị agbalịa tie solar na be igwe oh. so that ndị Igbo zuo na be igwe ọ bụrụ na ọkụ na-enwu na be ya 24 hours and ọ bụrụ na anyị bata ebe ahụ anyị agba mbọ niile anyị nwere ike ịgba i make sure na igwe anyị dị recognized na ihe a na-eme n'obodo a anyị agba mbọ make sure edebara aha ya n'ihe a na-eme n'obodo e mee ihe a kpọọ igwe anyị bụkwa ebe ọbụla akpọrọ igwe ọ Igbo mm. Igbo Igbo ka akpọrọ respect ọ bụla enyere igwe mm. ọ ndị Igbo ka enyere ya and anyị a-try oke anyị nwere ike i make sure na ugwu niile a na-akwanyere igwe obodo na anyị akwanyere igwe anyị oh, oh, oh, Chineke igwe ya-adị ị fụgoro ka o si kwuo ama m na ị na-anụ ihe anyị na-ekwu nke taa ọ ga-agba mbọ ka igwe anyị soro n'ihe a na-eme ya ka ndị na-achị anyị n'obodo a bụ gọọmenti nke Kaduna mara na igwe anyị nọ nọchie ike ihe niile a na-eme igwe anyị sobinye n'ime wee kwukwaa na a na-agbara na a ga-agba mbọ rụọ ụlọ a ga-agba mbọ mee the package ọfụma ọ bụrụ ihe a kpọrọ welfare ọ pụtara afụ ọ bụrọ sọsọ ime a na-akwadobe ebe mmadụ na-akwado ịnụ nwaanyị onye ihe na-esiri ike a chọọ welfare ya ya ka ya ya ka o kwuru ee ezigbo nwanne anyị nwoke eziokwu eziokwu ihe a i kwuru kịta o nwere nke i kwuru metụta mụ nke kacha metụ ụmụ ụmụ nwaanyị ajadu ya nwụchiri na-abịabu mitin echefuo ha e kwesịrị a na a na na-asị onye a dị otu onye a dị otu a ka ị ka eh, ọ na i kwuru ya kịta ezo am- amakwa m ya mana ọ- ọ da- ọ da-abịa m n'uche i wee i wee i wee i wee kwuo ya o wee dị m nnọọ ka ọ dị ọfụrụ na ntị ma ka o sina dị ekele dịrị gị Em, tupu anyị emechie ndị Igbo na-ege m ntị na-anụghị ihe ọ na-ekwu biko ihe ọ na-azọ bụ PG President General ICWA Kaduna ọ gwaala unu ihe niile ọ ga-emere ndị Igbo kwuo na site na enyemaka unu na sọsọ yanwa ama emenwu ya site na enyemaka gụnwa na mụnwa gị bụ nwoke na-ege m ntị gị bụ nwaanyị na-ege m ntị ị ga-agba mbọ ndị niile ga-atụnye aka mbọsị ahụ ndị ga-atụ vootu bọsị ahụ ga-agba mbọ mara ihe a na-eme ka anyị gaba n'ihu em chief Mm. o nwere okwu ọzọ i kwesịrị gwa ndị Igbo tupu anyị ekechie biko okwu ọzọ m na-agwa ndị Igbo especially delegates si steeti niile dị iche iche ka unu gbaa mbọ kwado m aka gbanye gbanye m aka n'ukwu ka anyị tụọ vootu anyị ọ kara mma na awụ follow who know road follow who know road follow who sabi road ọ bụrụ na anyị gbakọ agbakọ nyụọ amịrị ọ ya agba ụfụfụ and ọ ya amịtara ndị Igbo mkpụrụ n'aha Jizọs amen ndị niile ga-atụnye aka bọsị ahụ ma ndị Enugu o ma ndị Abịa o ma ndị Anambra o ma ndị ZDM o ma ndị ọzọ ndị ọzọ ndị ọzọ ndị ọzọ ga-eso tụnye aka mbọsị ahụ na Command Guest House biko unu anụghị ihe o kwuru pụtanụ n'igwe kwunu tinyere ya biko ọ na-ayọ unu n'ihi na a nyụkọta mamịrị ọnụ o mee gịnị ọ gbọọ ụfụfụ naanị ya ama emenwu ya ọ na-ayọ unu wee sị pụtanụ n'igwe na unu chọrọ ka Igbo dị mma tikọtanụ aka ka ihe a ọ na-ekwu ka ọ gaa ọfụma o nwere ife egwu m ma-agụ o nwere ife egwu ị ya-agụ okay nsogbu adịrọ ma tupu ị gụọ egwu ahụ o nwere ihe unu na-akpọ slogan hmm. ị ma na anyị nwere anyị na-akọ nta akụkọ Mm. anyị na-enwetacha infọmeshọn Mm. kedu ka ị ya-agwa ndị Igbo gịnị bụ slogan unu ahụ slogan anyị na anyị bụ uche chukwu ya-eme uche chukwu ya emezu Eh. n'aha jizọs o uche Chukwu ga-eme ọ ga-emezu n'aha ị ma na afa m bụ uche Mm. onye jiri afa m kpọọ kpọọ afa m kwuo elu n'ụzọ Chukwu ọ tọọ m ụtọ ee uche Chukwu ga-eme ya mezuo n'aha Jizọs Amen. biko ọ ya-agụrụ anyị ọ gụsị egwu a anyị emechie

Igbo jọọ njọ ọ jọrọ mụ na gị Igbo bụ Igbo maa mma ọ mara mụ na gị onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie obodo anyị o. Hey, unu anụgo ya? Igbo maa mma ọ mara mụ na gị Igbo jọọ njọ ọ jọrọ mụ na gị Igbo bụ Igbo maa mma ọ mara mụ na gị onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie obodo anyị unu anụgo ya? a na-agwa ntị ọ na ntị ya anụghọ e bee isi ma ntị ma anya ha ncha eme gbaanụ mbọ ka unu fichapụ ntị wee nụ egwu o kwuru na Igbo maa mma ọ kwa mụ na gị na-abụ ọ jọọ njọ mụ na gị na-abụ mana ị ya-agba mbọ makụrụ nke mara mma o wee dụ mma biko etufu oge anyị abịa njedobe nke tata ee ị ga-amakụ ozi o ziri ka a si amakụ mmadụ ṅụọ ya ka a si aṅụ mmiri rahụ ya ka esi arahụ ụra chee ya ka esi eche uche mara ya n'ukwu ka esi ama akwa n'ihi na chief Lawson Ndubuisi ekwuole ihe ọ ga-emere ndị igbo ama m na gị wa na-ege m ntị ghọtara ihe okwu gị wa na-egekọ m ntị ebe a ghọtara ihe okwu biko ka anyị gbaa mbọ ka anyị mee na-etufughị oge anyị asịkwa unu daalụnụ maka ndị wepụtara ohere ha na-ege anyị ntị daalụnụ daalụnụ daalụnụ marakwanụ na afa m bụ maazị uchenna ijegalụ nke Procyon telivishọn na redio biko ị chọọ inweta anyị n'igwe ntị ị ya-enweta anyị na 081 22 80 76 71 ma ọ bụ nwetakwa anyị na 0809 4646206 ị kpọhaana anyị n'igwe ntị anyị na-agba gidigidi maka na anyị na-agbasa ozi ihe ọ bụla ị chọrọ ka a mara maka gị ị kpọọ anyị n'igwe ntị anyị abịa anyị akpakọ ụwa anụ ihe ị na-eme ma ndị na-azụ ahịa ma ndị na-eme nke ọzọ ma ndị na-aka ụka ihe niile ọ bụla gbasara ị chọọ ka ndị mmadụ mara ị kpọọ anyị n'igwe ntị anyị abịa ebe ọ bụla na anyị abịa anyị akpakọ maka ndị Igbo si na a nyụkọta mamịrị ọnụ mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ ị chọkwa inwetakwa anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ website ya enweta anyị na www.procyonrtv procyon bụ p-r-o-c-y-o-n otu a ka e si spelụ ya i tinye rtv i nwetazie ihe niile anyị na-eme ọ bụ ụba n'anya ya marakwa na program a bụ anyị kpọrọ ya anyị bụ ndị igbo ị bụ onye igbo bụrụ onye igbo program anyị bụ anyị bụ ndị igbo biko ị ya-agba mbọ ka ị mụkee dịka kpakpando nke ị bụ ekele m unu nke sinu ike ka ọ dị ụbọsị ọzọ anyị fụrụ na aha m bụ ka bụ maazị uchenna ijegalụ ndewo